ndimaona ngati ndiwe wamisala osadziwa Ah, okay. ndiwe umene zoti umati chibwezi ndi girlfriend wako chatha chatheso chifukwa chani kuti chibwezi mani eh ife inu zazibwenzi zanu ndezi zilimbatu zathera chani A- a- anandiikatu status bomb anapanganso hide and host anapanga hide and host Na- ndimaona ndekha kuti kuno kumanyadira Si- si mwana umene sichipongwe chimenecho ayizikuno Come here.

kodi munthu umadziwa bwanji kuti iweyo uli ndi mimba kuti mwina iweyo watenga mimba eti? watenga mimba iweyo ndeno u- uli ndi mimba ndiye umadziwa bwanji kuti mimbayo yazenzenidi umadziwa bwa um, umafuna zakudya okay anthu ena zakudya zomwe amazikonda sanatenge mimba amayambano osazikonda Ah. pena ena sadziwa zoti ali ndi mimba basi amango basi ena sadziwa and enanso amasanza nde munthu umasanza? eyi amasanza ndeno ukakhala kuti mwina mimba ija uli nayodi zenizenidi ndeno mimba ija ufunano ichoke kuti usakhaze kundifutse ndi foya mimba. msafuse msandungofusa msafuse msafuse inetu simpangana uzakukoleza koso simpangana uzakukoleza koso ndinkona nzako uja datenga nzako uja sadatenga mimba pacha adatenga mimba nzako uja ineyo simjingata nzako ule

Hello? Iwe, eti s- sister wanga Fiona ali ndi mimba eti. Iwe ndikuuza ali ndi mimba. Mayi anga sanawauze. Iya, se apapa ndi ndikumvera chisoni apa ndiwodziwa kale kuti mayi anga ndi ovuta apapapatu. Ndingodikira kuti angowauza basi angomuuza okha mayi angawo. Iya, se. Ii, apapa ndiye akhoza kumumenya akhoza kumuthamangitsa apa papalo okay ndingozisiya apange find out okha mayi angawo bye iwe ukugona iwe iwe nthawi zino kugona eti nthawi zino munthu kugona nthawi zino munthu wamkazi hey, ama amabwerako iwe tamiya upite ku kitchen uko ukatenge mabotolo a fanta ma-empty ma-empty mabotolo upititse pakona pamate pa shopu ya maujeni ya ma- ya matewera akuti kaya ndiabwerekeko mabotolo afuna akaodere kaya nde mutenge mukanike mabotolo mupititse pakona okay Kugo- munthu wamkazi nthawi zino kugona munthu wamkazi tamiya pwanyani zinthu zanga zonse nyumba muno mupwanye pitilizani pwanyani pwanyani pamene ngozi ili kuwawa

ase ama ama Fiona ali ndi mimba Iyi, mwana mwana anakhala ndi mimba nayo Rania. Rania. Ine ama mwana mwana anakhala ndi mimba nayo. Umboni uli kuti. Kodi mumangobwebweta umboni umboni. okay ima ndikatenge umboni bwera ah, foni ndi iyi muone zomwe mwana wanga- mwana wanu amapanga zoti nenene iwe ufunika mawa ndipite kuchipatala ndikachotse mimbayitu ine ayi sindikuyifuna iwe mayi anga M'nyumba mwanga muno? iweyo supuni ya nyumba wakupatsa ndani mimbayo nende nende chilungamo ndi mimbayo nde ndinayo komano mimbayo yabweratu ngati mmene inabwerera ya amayi mariya mukumbukira ujeni mulungu anatumiza anatumizatu ujeni ana- anatumiza angelo kuti apite ku- kukampatsa mimba mimba kuche Maria eda kuti Maria anabulika mwana mwana Yesu nani inezo mimba iyi kumeniwa mamuda kaona mene naruda niodzule nauda nauda kudabwera angelo nino akuti niyo ndikande mimba ineyo nani ineyo chonena chagwera mkati Fiona chagwira mkati ineyo ngati ndikulota chonde ndidzutseni ku maloto ndidzu- ndidzutseni ineyo ndidzuke mimba waitenga kuti yemwe wakupatsa mimba ni ndani Inali mistake, sinali zenizeni, inali mistake. Wakupatsa mimba ndani? Yemwe wakupatsa mimba ndi ndani m'nyumba muno? Fiona ndikuphulitsa. Fiona ndikuphulitsa Fiona. Wandipatsa mimba ndi Yohane. Yohane wakutiko. Amagwira ntchito Yohane. Mtaka ndi chilichonse. Oh, Yohane, Yohane mwana mwana wa Musa, amayo ine Ii. mnyamata yemwe wakupatsa mimba chigawenga chigawenga chimunthu choti kodi muti nchani ineyo Guys, it's Samia Ja. Thank you so much for watching the video. Okay, nde ineyo eti apapa ndifuna ndimve maganizo anu. Okay? Imagine mwana watenga mimba ndi mwanayo ali pa sukulu, mimbayonso ndi ya mnyamata yemwe ali pa sukulu, mnyamatayonso kuti nayenso amadalira makolo ake ndi mwana mtsikana ndithu watenga mimba. Inuyo imagine inuyo ndinu matamia eti, imagine inuyo ndinu mafiona. Mukhoza kulolera kuti mwana wanu achotse mimba kapena mimbayo ayisiye so what is your what is your opinion what would you do just imagine inuyo ndinu matamia ndinu mafiona eh? nde Fiona wapanga izizi kwa inuyo wakutengerani mimba inu, not, not wakutengerani mimba watenga mimba as your child mukhoza kutani so i'll be reading your comments let me chizungu